chukwu na ndị na biko nụ n'okwu mmụọ nsọ nke chukwu doye wụ ife na-emere ndị ụmụnne oriri tata wụ ndị okenye wụ ndị nna ndị aha eri oke n'okwu ana ndị ichie ndị atụrụ atụtụ na ọfọ ndị ebighị ezi ndụ ndị asọha nsọ ndị mere dibịa ndị dị atata ndị atụrụ atụtụ na ọfọ ndị atụrụ atụtụ na obi ndị ichie wụ ndị aha eri oke n'okwu ndị ichie wụ ndị nna nọta ka m na-emere ha oriri ndị iwe na-ewe na ji e riri nyaahụ na akpọghị ha afa na na ha eritenwuho na ha nọ n'ilo

a sị ka mmadụ hụta chukwu na ndị a na-ekwukwu na o nwe ndị aha eri oke n'okwu ana ndị ichie nọ kịta ka a na-akwapụrụ na ibu na ilo tata wee na-asị ka ọ gazie ya gazie na eke gazie na orie gazie na afọ gazie na nkwọ gazie na afịa na izu na anọ ise ụmụnne m ee ịmara ana m agwa ụnụ na ọ bụla ọ bụla onye ọna nwụrụ anwụ na-aba n'okwu ndị ichie nche na-egwuregwu ọ bụla onye ọna na onye ahụ anwụọna mpa m anwụọna does not mean nọ n'obi ndị ichie unu na-anya na afụ ife be m hmm, ama m nọ na ya afịa ndị ichie ee nke awa ana ana ndị ichie okwu ana ndị ichie ife anyị mere olili kịta wụ ndị aha eri oke na obi obi ndị ichie ndị atụla atụtụ na ọfọ ndị emeha ọfụma ndị ekwula eziokwu ndị bịara ụwa emeghị ife ha kwesịrị ịbịa mana ọ ndị okenye ka ha wụ ọ bụlakwa ndị akaogheri isi nọtụ ndị akaogheri ọ bụlakwa ndị ose aka ọ bụlakwa aja ndị nwụrụ anwụ ihe a bụ aja ụmụnne mana aja ndị nna ndị kara nka mana ha emeghị ọfụma ịba n'obi ndị ichie wee je nọrọ ebe ndị ichie na-eri oriri ụnụ watch fụ na yesterday nyaahụ ka m liri ji m wara ji so were ọnụ ụtụtụ tata m wee sị ka m checkie oriri m mere nyaa agbakwa n'afa ma na ife adịkwa mma ndị ichie na-agwa m na o nwere ndị m neni eneni nọ ndị aha eri oke n'obi ndị ichie na ha nọ n'ana na-atụ ụzụ na m emeghọrọ ha oriri sị je kwapụrụ ha ibu so ị fụ na ibu a ka m bịa kwapụ kịta ka m memelụ ha oriri nke ha bupụrụ ha n'ilo wụ ndị ebighị ezi ndụ ndị ahụ ndị ebighị ezigbo ndụ ikekwe na ha gburu mmadụ ikekwe na ha emeghị ife ha kwesịrị ime ikekwe na ha na-atụsa asị ikekwe na ndị ndị ebiro ndụ ọma ndị abahụ n'obi ndị ichie ndị abahụ na obi ndị ichie ndị aha akpọ ndị ichie ndị aha akpọnwu nọ ndị ichie ka ha wụ mana ha bụ ndị nna mana ha wụ ndị nna o ha kakwara nka mana ha abahụ na obi ọ ha wụ ndị anyị na-emere oriri na ana kịta ghọtago so ọ bụla onye ọna nwụrụ anwụ wụ onye ichie o nwere ndị nwụrụ anwụ mana due to na ajọ ndụ ha biri ebi due to aka adịghị ọcha due to obi adịghị ọcha ha abanwụghị n'obi ndị ichie onye ka ndị ụka sịrị nọ onye nwụọ jee n'igwe ijele n'eluigwe nọ n'aka nni chineke ka ị ya-anọ na-ana ozi ya na-ekpe ikpe na-agụ aleluya ndị jụrụ ndị emeha ọfụma na onye mere ọfụma ya eje n'igwe ndị emeha ọfụma ejebe ọkụ mmụọ na ibi ezigbo ndụ ịnwụọ ijee n'igwe ife niile na ife enyotara n'aka ndị ọdịnala ha bịara be anyị fụ ka anyị si eme mara na onwere ndị ya ebi ezigbo ndụ na ibi ezigbo ndụ na onwere ebe ọnọdụ edebelụ gụ ibi ajọ ndụ na onwekwara ọnọdụ edebere ụnụ ha transfer nke ha tee n'igwe gwa ya na ibihozi ajọ ndụ n'ọkụ mmụọ nwanne ibi ezigbo ndụ gụ na ndị ichie ndị sara ile ndị kwuru eziokwu ndị sọrọ nsọ ndị nze ndị ọzọ biri ndụ ọfụma anọ n'obi unu ana-akpa alo unu ana-akpa alo na-ekesa okwu na-ekesa ka ife ya-esi aga na ngwuru n'obi mana ọ bụrụ na ị kaa na ibiha ezigbo ndụ ịnwụọ achụpụ n'obi ya anakpụta n'obi ndị ichie ya anakpụta ebe ndị mere ọfụma nọ iji emedewe n'iji nọrọ n'ala mbọsị enyere unu oke na ala isoro rie ọkwa na enyeghị unu oke na ala unu a na-ekwu a na-enye mkpọtụ ka ndị a na-enye mkpọtụ nkwapụrụ ibu kịta ha na-enye mkpọtụ na ala ọ ndị nọ n'ana na-enye mkpọtụ na enyeghị ha oriri sị wetara ha oriri nke ha ndị ichie wee gwa m jee na ala na o nwere ndị na-atụ ụzụ na ala n'afa ọ bụrọ dibịa niile ya agbata ya ọ dibịa niile na-agbata ya onye ka ya na igburu ndị ichie anụ gbuchaa ijekwa na-asị na ndị ichie na-ekwu na ndị ị sị ya na igbuona ndị ichie anụ nwoke a na-ajụ na igbuteha ma ọ na-akọ akụkọ elu na ala mba o nwere ife ndị ichie na-achọ ịgwa o nwere ike ha ha agwa gị na oriri imere adịghọ mma nọ na otu na dibịa na-agba ya n'aka na ọ ghọtaghị ife ha na-ekwu onwe ka na-agwa gị na onwere ndị imehalụ oriri ndị atụrụ atụtụ na ọfọ ife na-akpọkarị ha ndị atụrụ atụtụ na obi ma ndị atụrụ atụtụ na ọfọ atụtụ ịtụtụ mmadụ atụtụ ịkpapụ mmadụ n'akụkụ ịkpapụ ha n'akụkụ na ha ya-anọ ebe a so asị ha jewe nọ ndị nọ n'ala wụ ndị atụrụ atụtụ ịnweta dibịa na-agbatara gị afa ụmụ ife a kịta na-agbagasị o nwere ife gasị dibịa ha agbatanwu n'afa mana ịnweta dibịa na-agbata ya n'afa nwanne jaa dibịa ahụ ike jaa ya ike na ọ na-agbalị ndị ahụ ndị atụrụ atụtụ n'obi ha sokwa na ndị okenye mana ha bụrọkwa ndị ichie ada akpọ ha ndị ichie ife a na-akpọ ha wụ ndị okenye etu afa si wee gwa nya tata ọ sịrị m na ọ ndị okenye tata nchụpụ ada aja ote na nna ada achụpụba ya na amaghịzi ka m si mee mistake nke nya chefuzie before m mee oriri na ndị ichie before m rie ji ana m ebu ụzọ chụọ aja because ụzọ aja na-abụ one nchụọ aja akalogheri two achụọ m aja aja ndị aha aba na obi eri oke ama m na ha na-eme exist mana alụzie nya ahụ nchefuo achụghọzi nya so ọ nya ka m na-agba afa tata na-agwa m na o nwere ndị okenye ndị nna ndị iwe na-ewe wu ndị melụ ụdị agharị ndị mere alụ ndị mere ife ofu odi ndị ebighị ndụ nkwụmọtọ wụ ndị atọrọ atụtụ na obi mụ jee na ana jee merụ ha oriri na ha na-akwụgharị na-enye mkpọtụ na ana nyekọta ata nlọchịkwa afịa je gokọta ife wee bịakwa bekara abịa bịa merụ ha oriri ka m bupụrụ ha n'ilo ọdịnala esika efere ọdịnala no be child's play man ife a kịta ọ na ịgbata ya n'afa ọ na-enye gị nsogbu ihe ama ha na-emebisi ife because o nwere ka ha esi wee nyegido mkpọtụ anyegido mkpọtụ anyegido mkpọtụ ahụ ọ na-enye ha attention ha amụba aka oghere nya ka ya azị agwa na o nwe ndị aka oghere nọ n'okwu na ndị ichie mgbe ahụ ebeziekwa ibu aka oghere ịbịakwa setụrụkwa ha na agbatakwa ha n'afa agbata ha n'afa ịtọ na akwa ibu aka oghere na okwu na ndị ichie be nna mana agbata ha n'afa ịsetụrụ ha ha apụwala onwe ha eri oke ha jebekwa anyị amụrụ gị aka oghere ike nke eze mmiri ọdịnala esika nwanne chọọ dibịa na-agba ezigbo afa ka ọ na-enyere gị aka one problem anyị nwere ọ wụ eziokwu na ige ntị o nwere ndị ọya gbatara ya n'afa asị ọ kekwa ife onye a na-ekwu ife ụdị ndị a na-eme exist o nwere a lot of things na-eme exist ị maha ị chee na igburu chi anụ igburu ndị ichie igburu agwụ ime nke a aka oghere nke a uke o nwere aja o nwegasịrị aja na-achụ achụ ọ ya ngụsịrala gị ya asị na o nwere ndị dibịa amaha ya asị na ịnụbeghị ụdị aja mbụ mana ọ dụ mana ọ dụ aja ka ọgwụ ka m mekwara ha oriri ka e bupụrụ ha ka a na-ejekwa ka ha ghara ije mebisi oriri ime because ọ nọkwuo kịta ha mụba aka oghere mụ emere ha oriri bupụ ha n'ilo ndị aha eri oke na obi ndị ichie ndị atọrọ atụtụ na ọfọ ndị abaghị n'obi ndị ejeghị n'igwe ndị jere ọkụ mmụọ ọkụ mmụọ ha ka a na ife a ebizizi oriri ikekwa ọ na nna m dị involve ikekwa ọ na nna m uzo ikekwa ọ na nna nna m uzo m bịazie n'obi gbuchaa anụ asị nwa ha kwesịrị inye ha oriri ekwazie m nke ha bupụrụ ha n'ilo ha ya nọ n'obi ha kwesịrị ịnọ wee rie oke maka na ha emeghị ọfụma they didn't do well o nwere ka ha bịara ụwa ha enweghị ife ha kpatara isi ha merụ ọwara ụsa akara aka oghere na mmegheri ka ha na-eme ọdịnala esika anyị nọ na mara ha dum n'agbanyeghịkwa na o nweghịkwa onye macha ha dum nya gaziere unu n'ike nke eze mmiri ekenego ka m bupụ aja na ilo na chi ejiela ndị aha eri oke na obi ndị ichie udo ya ama echi niile i gburu ndị ichie be nna ya anụ ịma na o nwere ndị aha eri oke na obi ndị ichie that is much of a reason ọ ya na-egbu anụ na ndị ichie be nna m aha m asị nna m bịa rie oke nna nna m bịa maka m amaghọ na ha anọ na ya so m bịa sị ha nọọ ndị ichie be nna m ka m na-enye oke ha amarụgo ndị wụ ndị ichie olu onye nwe oke olu ndị aha eri oke m chọrọ igburu nna m anụ apụta m na ana gbuoro ya n'iche ada m akpọ ya na obi ndị ichie because amaghọ m na ọ bara look of things isi m nwa sọmtochukwu gbakọ ma gwa na ọ ba maka o meghị ife o kwesịrị ime hmm. ọ na o mere dibịa mara ihe dị na ngwụrụ anyị o kwesịrị ime mmadụ aghata aka na aghata tata ọ na-abanye na anụ ọtọ ọrụ m ntọ ana mana o meghị so batakwa na anụ e gburu nye anụ ndị anyị ndị ichie e gbuoro m ndị ichie na obi ha a na-agazi ụmụnne m ka emesịa nụ ọkwa ike nke eze mmiri na Anaedo ọ mụ na-ekwu daalụ